na ndị obodo wụ ndị ofe mmanụ ọ wụ a politician na-achọ ka ihe niile shie n'aka bido ma shie n'aka bee ọ wụ a politician na-achọ nke ihe niine ọ chọrọ ka e nwere ike ifavour ndị Igbo Joe Igbokwe wụ a Lagos-based politician, mgbe ọwụla ọ hụrụ ebe ndị Igbo nọ na-ekwu okwu banyere ka a ga-eji mezie nke ndị Igbo ya fụta dịka onye gọọmenti na-achọ use against his people bịa kwuo okwu otu ma ọ wụ ọzọ ọ nọteela aka na Lagos ọ rụọna ọrụ with ndị Lagos steeti mana taa ọ fụtala bịa na-ekwu okwu sị ndị ọchịchị anyị hụrụ echeghị m sị ọ wụ ndị nwere ike imefu obodo adị mma na amụbele ndị ga-eme obodo adị mma which made it against ihe ọ promote weje for years ndị Igbo a na-akpọ ya sị lọghachi lekwa ụzọ a ga-esi gaa ya dị mma ya fụta bịa kwuo edeela akwụkwọ dekwa akwụkwọ ka gbasara biafra dekwe mgbe ya dị obere mere ka kọọ akụkọ niile ọ kọrọ na ndị igbo na-eji basketi gị achị ya akwa ha niile na ya wụ onye maara ihe kwesịrị imeri Joe Igbokwe na ndị igbo nọ na Lagos na Nigeria even na Anambra steeti o shi a na-eme ma agree because of his own ideology Joe Igbokwe taa fụtala bịa kwuo sị na ụgbọala ya na ya anakwa eji ike emove ya because of cost of fuel na nwunye ya gakwala ahịa jee zụọ ose na nnu na ihe ndị ọzọ hụ otu ihe siri dị na ọ ga-arakwa ahụ imeta obodo wụ obodo naijiria ndị okenye na-ekwu na ihe nwata nyigoro n'elu gaa ịhụnị okenye ga-anọ n'ala hụ ya tupu nwata ahụ ahụ ya Joe Igbokwe na ndị igbo for very long time a na-ekwu ime agree because of the way o shi na-ekwu okwu banyere ndị igbo maka position ya nile na ihe ọ na-erite na Lagos steeti ọ wụrụkwa na ọ fụtara taa sị na ihe ya na-ekwu kwa ka ya kwuma ndị igbo achọkwara m ịgwa unu sị ọ wụ a politician belivuru na ilejulụlụ ya riele aya dịla oke ihe ọ na-ekwuhe taa wụ na nghọta nke m wụ na o nwetebele ihe ọ chọwa site na gọọmenti a ọ wụ onye na-agwa anyị n'afọ abụọ na ole gara aga sị onye ọbụla na-evotughị ndị ọchịchị a adịghị mmadụ ọ wụ na ndị a wụ ndị ga-enye anyị ihe niile anyị chọrọ taa ụna hụ na sadik o nwedebere unu chetekwa sị mgbe fani kayode jere abuja during buhari enye red carpet joe igbokwe mere protest sị why yanwa ga-ata ahụhụ enyeghị such recognition abịala onye si na pati ọzọ nye red carpet because of one or two things o kwuru ma o mere right ya nke ọ na-adọ ọ na-achọ nke ya mana ọ wụrụ ma o shie n'obi taa fụta ya bịa na-ekwu ụdị okwu okwu na-aghọta sị ihe ehi ndị Igbo nọ na-agwa ya for long na ọ dịla mma aga m asị ndị Igbo gbaghara ya mana aga m ejikwa otu aka cheere ụnụ ka ụnụ ghọta sị joe igbokwe wụ onye sekpuru n'ala na-ekere chineke n'eluigwe na-efe aka maka ejijere nnamdị kalụ na-eselebreti the arrest of maazị nnamdị kalụ na-asị a ga-egbu ya egbu a ga-eme nke a a ga-eme nke a. mana taa ọ ghọọla ihe ihere na nnamdị kalụ taa wụ onye a na-eselebreti in the whole world nnamdị kalụ taa wụ onye ama ama mana achọrọ m ịyọ onye ọbụla wụ onye igbo sị ọ wụrụ ma nwoke a fụta yọọ nị ndị Igbo nị gbaghara ya mgbe anyị nọ n'ụlọ anyị na-agụ baịbụl chọọchị ọbụla a gara a ga-agwali gị sị nwere nwata mebiri akụ nna ya mana ụbọchị ọ lọtara o che sị aga anabata ya nna ya gara jee kpọọ ọbịa shie nri mee ihe niile selebreti ya sị nwa ya anaghị furu efu ọ lọtala igbokwe wụ nwanne anyị nwoke o kwesịrị ịwụ onye anyị kwesịrị iji aga mba mana otu ọbụla o siri dịrị ndị Igbo ihe ọla tara n'abalị anyị ga-asị ka ọ wụrụ na anwụnta mgbe anyị chọrọ ime udo ọ wụrụ ma ọ fụta bịa yọọ ndị Igbo sị anyị aghọtala m ihe anyị na-ara ekwu anyị ga-abakwala otu ụgbọ anyị wụ nwanne onye ma echi ọ wụ aha mmadụ n'ala Igbo onye ọla wụ onye Igbo lere vidiyo nke a biko taa gbasaa ni ozi a tag ni ya to him share ni vidio mee ni comment ka anyị mara otu anyị ga-eji bịa ghọọ n'otu ma kwuwe with one voice udo dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị